bint aufi ibn muslim ashaibani chifukwa mmenemo mudali mfundo zokwanira 10 zimene mkazi wa pa banja akuyenera kuti azitsatire ndipo akazisunga zimenezi ndithudi allah subhanahu wa taala amamuthandiza kuti akhale pa banjapo mwaubwino

ndiye umama poyankhula mawu awa adayankhula podziwa kuti chuma cha mumtima ndiye ndi kukhutitsidwa aliyense amene amakhala wokhutitsidwa ni munthu amene ali wolemera ndipo taqwa gawo lina mkati mwake ndi arrida bilqalil kukhutitsidwa ndi zinthu zimene zili zochepa imeneyo ndi njira imodzi mu njira zimene allah subhanahu wa taala wazikhazikitsa pa takwa ngati munthu ali mmodzi mwa okhutitsidwa ndi zochepa zimene iyeyo ali nazo kapena zimene wapatsidwa munthu ameneyo ndiye kuti akuyenda mu njira ya takwa ndiye muona kuti pamenepa pali mawu amene tsopano mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akufotokozapo kuti gulu lambiri la anthu akumoto ndi akazi gulu lambiri la anthu akumoto ndi akazi izi tikuzipeza mu hadithi ya imran ibni husain yemwe akufotokoza kuti mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adayankhula kuti ittala'tu fi nnari ndidayang'ana kumoto faraaitu akthara ahliha annisa ndipo ndidaona kumeneko kuti ambiri mwa iwo adali akazi pamene mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam adayenda mu ulendo wake wa alisra walmiraj adakhalanso ndi mwayi woyang'ana ku janna komanso adakhala ndi mwayi woyang'ana ku jahannam ndiye pamene adaona ku jahannam adaonako kuti ambiri mwa anthu amene ali ku jahannam adali akazi ndipo adapezanso kuti anthu amene ali ochuluka ku janna ndi alfuqara anthu osauka min almuminin kuchokera mu gulu la anthu okhulupirira akazi ochuluka akalowa ku moto pa zifukwa zingapo zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adazifotokoza ndipo chimodzi mwa zifukwazi ndi kusakhutitsidwa kumene akazi ali nako chimodzi mwa zinthu zimene zikuwapangitsa akaziwa kukhala ambiri mwa anthu akumoto

ndipo nditaona kumotoko ambiri mwa anthu akumoto adali akazi amene ali osayamika qil ndiye zidayankhulidwa ayakfurna billah kodi akazi amenewa ndi osakhutitsidwa mwa Allah subhanahu wa ta'ala qal mtumiki adati yakfurna alashir iwo sakhutitsidwa pa zimene alashira mwamuna wawo amawachitira wayakfurna alihsan ndipo amakaniranso mu zabwino kapena kuti sakhutitsidwa mu zabwino zimene mwamunayo amawachitira nthawi ndi nthawi ndiye mtumiki akunena kuti lau ahsanta ila ihdahunna dahr zitati iweyo mwamuna ukhale bwino ndi mmodzi mwa iwowo akaziwo kwa nthawi yayitali kaya ndi miyezi kaya ndi chaka kaya ndi zaka thumma ra'at minka shay'an ndiye mkazi uja pambuyo pake pakukhala naye kwa nthawi yayitali nkuona mwa iweyo chimene sichidamusangalatse qalat amayankhula ma raaitu minka khairan qattu sindidaonepo kuchokera mwa iwe ubwino wina uliwonse mkazi kukhala naye zaka iweyo mwamuna tsiku lina lake kungochita chimene iwo mayiwo amachifunitsitsa ndiye iweyo sunachichite kapena iweyo kusachita chimene mayiwo amachifunitsitsa mmoyo mwawo iweyo ndikusawapangira amayankhula mawu ambiri kunena kuti inu ndi munthu wosandikonda ine e, basi ine mwakuti mwakuti e, simudandipangirepo zabwino chiyambireni kuyiwala kuti ubwino woyamba umene mwamuna anachita pa iwo ndi kuwakwatira chifukwa mwamuna kungokukwatirani inuyo umenewo ndi ubwino woyamba koma akazi chifukwa cha kusayamika kwawo zimapezeka kuti akuyankhula mawu osonyeza kusakhutitsidwa kumene mwamuna wawachitira m'mbuyomu

sadzamuyang'ana mkazi yemwe la tashkuru lizaujiha samamuthokoza mamuna wake pa zimene amamuchitira wahiya la tastaghni anhu pamenenso mkaziyu akumadalira mwa mamuna payekha sangayime yekha chifukwa mkazi olo adzikhala payekha sizingatheke umoyo wake wonse ndikumangoti ayi ine basi ndi independent woman zosatheka chifukwa umama muone pointi chimene anazayankhula ichi anayankhula kunena kuti chani anayankhulira kune- anayankhula kunena kuti walakinna rijala khuliqu linnisai ndithudi amuna adalengedwa pa chifukwa cha akazi kama hunna khuliqna lirijal ngati mmenenso akazi adalengedwera kwa amuna ndiye mkazi nkungobwera pa duniya panopa asamathe mawu kumanena kuti ineyo sindimafuna amuna akuti ine wa independent olo ukhale wa independent iwe mkazi tsiku lina lake udzafunabe mwamuna basi ufune usafune ndiye mkazi amene yuyu yemwe sakumuthokoza mwamuna wakeyu allah subhanahu wa taala pa tsiku la chiweruzo sadzamuyang'ana kusonyeza kuti ni mmodzi mwa awo amene allah sadzawayang'ana pa tsiku la chiweruzo ndiye iwe kukhala mu gulu la osayang'anidwa ndi allah ubwino palibe ndiye zotsatira zake ni moto basi so mtumiki akutsindika pamenepa kuti mkazi ngati sakuthokoza pa zimene mwamuna akumuchitira asadzayembekezere kuti allah subhanahu wa taala azamukonda pa tsiku la chiweruzo mkazi kukhutitsidwa pa zomwe mwamuna akumuchitira ndi gawo la ubwino umene umasunga banja ngati maanja lero lino akumafika zaka 40 50 sikuti mmenemo mavuto mulibe ayi mavuto amakhalamo koma kukhutitsidwa kumene mkazi amakhutitsidwa ndi kumene kumampangitsanso mwamunayo kuti azimukondabe mkaziyo chifukwa mwamuna kuyesetsa kumene iye uja amayesetsa ndikupezeka kunena kuti tsiku limene lolo walephera kupeza zimene iye amayesera kuti azipezezo ndikubwerera ku nyumba wopanda jumbo mkazi ndikunena kuti amuna anga musadandaule zimachitika umenewo ndiye ndi umoyo wa pa dziko lapansi ndikhulupirira kuti mwamuna ameneyu tsiku lake ngakhale wakumana ndi zokhoma limakhala labwino kwambiri pa zimene mkaziyo wayankhula koma mwamuna amene angabwere ku nyumba ndi zochepa mkazi ndikulandira ndi chisonyezonso chosakhutitsidwa mwamuna ameneyu ngakhale wabwera ndi zochepazo amaona ngati kuti tsiku limene lolo wavutika kwambiri pachifukwa cha kusayamika kumene mkazi wachita ndiye mkazi wokhulupirira akuyenera kuti asampatse mwamuna zipsinjo ngati zimenezi kumayankhula mawu amene amambwezeretsa mwamuna m'mbuyo zimatheka ndithu mwamuna kuyesetsa kugwira ntchito imene amagwirayo kapena bizinesi imene amapangayo yomwe ili yabwinobwino mkati mwake mulibe zinthu za haramu amakugulirani inu mayi zinthu zimene amakwanitsazo inu zimenezo yamikani ndipo kuyamika kwabwino ndi kumene mkazi samamuyerekeza mwamuna wakeyo kapena zimene zili mnyumba mwakemo ndi aneba kapena ndi anthu ena kumayankhula kuti anzanutu aja amatere timaona amawapangira zakuti akazi awo chimenecho ndi chisonyezo cha kusakhutitsidwa kumene akazi ambiri akuchita mu nthawi ino chifukwa mwamuna wawo akuyesetsa koma iwo zimenezo sakuziona kuti zikukwanira mpakana atapanga ngati imene apangira auje aja ndiye akakhala amuna ena okwiya amanena kuti bwanji osakakwatiwa ndi amenewo mupite kwa amenewo muzikatani muzikapeza zimene mukufunazo koma amuna ambiri ndithu amangopirira pofuna kuti allah subhanahu wa taala adziwapatsabe malipiro amene iwo amatani amapeza ndiye mwamuna amakhala wokondwera pamene akuyamikiridwa ngakhale atati sakubwera ndi zambiri pa nyumba mwamuna amakhala wokondwera ndi mkazi yemwe akuyamika ngakhale mwamunayo abwere ndi zochepa mwachitsanzo amuna anu abwera ndi mbatata inu ndikuwanyadira kuwanyadira kunena kuti eh komatu apa ndiye mwayithatu apa mbatatatu eti sitikunena za buledi mwamuna amene ndikukhulupirira kuti akayesetsa mawa kuti apeze mwina ndalama yochulukirapo agule buledi chifukwa akudziwa kunena kuti mkazi wake ndi wotani ndi wothokoza ndi woyamika koma mwamuna wanu akubwera ndi mbatata ndiye inu nkumayankhula kuti koma ndiye zitimeratu mbatatazi inu mbatata zinayamba zamerapo munthu kungomva zoti ndi nthawi ya mbatata basi ndiye tizingokhalira mbatata ndi nthawi ya maungu ndiye basi deile maungu kuyankhula kumeneko inde inu mumakutenga ngati kuti mukuseleula koma ndi mawu amene mwamuna mu mtima mwakemo amamupweteka ndiye zimapezeka kuti amuna ambiri akubwerera mbuyo chifukwa cha kusayamika kumene akazi awo amachita nthawi ndi nthawi abu dharri akufotokoza kuti mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam adamufunsa iyeyo abu dharri kuti ya aba dharri eyi abu dharri taqulu kathratu lmali lghina kodi umayankhula kuti kuchuluka kwa ndalama ndiye ndikulemera mumve pointi yabwino kwabasi pointi imeneyi akanakhala kuti akazi ambiri amayigwiritsa akanazindikira kuti iwo ndolemera ngakhale alibe zinthu zolozeka ngakhale alibe galimoto ngakhale alibe njinga ya moto ngakhale alibe pulazima m'nyumba mwawo akanakhala kuti hadithi imeneyi akazi ambiri akuidziwa akanazindikira kuti iwo ndotani ndi olemera limodzi ndi mwamuna wawoyo qultu ndiye abu dhari poyankha ananena kuti naam ineyo mukuganiza kwanga ndimaona kuti kukhala ndi chuma ndi chisonyezo chotani cha kulemera ndiye qala mtumiki anati wataqulu qillatu lmali lfaqri ndiye umayankhulanso kuti kuchepekeredwa kwa ndalama ndiye ndikusauka qultu abu dharri anayankha kuti naam inde ndimayankhula zimenezo qala ndiye abu dharri akunena kuti qala dhalika thalathan mtumiki anayankhula mawu amenewa kundifunsa zimenezi zikukwanira kangati katatu thumma qal pambuyo pake adati alghina kulemera iwe abu dharri uzindikire kuti fil qalbi wal faqri fil qalbi kulemera ndi mumtima komanso kusauka ndi mumtima chimene mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam akufuna kutiuza pamene pani chani akupitiriza man kana alghina fi qalbihi aliyense amene mumtima mwake muli kulemera la yadhuruhu ma laqiya min adduniya iyeyu sadzavulazidwa ndi zomwe angakumane nazo pa dziko lapansi sangagwedere poona zimene maanja ena ali nazo mkazi amene yuyu amene mumtima mwake muli kulemera sangagwedere zimene akuziona kunja kwa nyumba yake zomwe amuna ake sakutani sakumupangira sangagwedezeke ndi kuchepa kwa zovala zimene iye ali nako poyerekeza ndi akazi ena amene ali ndi zovala masutikesi tinanena mbuyomu kuti akazi ambiri ali ndi zovala m'masutikesi zimene savala chimene amangofuna adzingokhala ndi feeling kapena kuti adzingomva mu mtimamo kuti ali ndi zovala zochuluka koma zovalazo samatani samavala pamene wina ali ndi zovala zitatu zimene amazivala ndipo amampembedzera nazo ndani allah subhanahu wataala awa ndi zovala zambirimbiri koma sakumpembedza nazo ndani allah pamene wolemera ndi uti olemera ndi uyu amene ali ndi zovala zochepa koma akumutamanda allah chif- subhanahu wa- chifukwa akukhutitsidwa ndi zimene allah watani wampatsa ndipo allah wampatsa mtima no tsopano woti adzimuyamika allah-yo pamene uyo ali ndi zambiri ndi akuona ngati kuti mmene ali ndi zambiri munthu wabwino kwambiri pamaso pa allah ndiye wamuyiwalanso ndani allah ndiye akazi ambiri amafuna kuti adziyerekeza banja lawo ndi banja la anthu ena ndikumaliona ngati banja lawolo ndilosauka poyerekeza ndi la ena limene likutani likusangalala mwina likudya masoseji likudya nkhuku deire kumapezeka zoti kukununkhira maspaisi kumeneko ife mumtimamu ndi kumapezeka zoti tikufinyika ndikumanena kuti eh, koma ife allah sanatani sanatikonde ayi kulemera sikumeneko kulemera ndi pamene munthu mu mtima mwakemu asakudandaula asakuvulazidwa ndi za pa dziko lapansi kumeneko ndiye ndikulemera pamene mwamuna wanu wabwera ndi zinthu mnyumba inu yamikani muyamike chifukwa chani chifukwa alipo ena amene mwamuna wawo sanabwere ndi kalikonse mnyumba koma akutani akusangalalabe ndiye inu mukudandaula mbatata mkumanena kuti koma ndiye mbatatazi mukuwonjeza zitimera maunguwa mukuwonjeza atimera komatu ndiyetu titupikana tikumankhalira chinangwa deire mukuyankhula ziti zimenezo pamene ena ake tiyi ameneyo akumamwa mwina kamodzi pa wiki akumankhalira phala lachani la mgayiwa mwinanso osamwanso tiyi kumene kungoda- kungodalira kuti masana tidya chani nsima mamawa kukacha kungomwa madzi basi koma amenewa akumuyamika allah subhanahu wa taala ndipo ali mugulu la anthu amene akusangalalanso chifukwa chani mumtima mwawomu a- avomereza kuti izi ndi zimene allah watani watipatsa tsiku la lero

amene allah subhanahu wa ta'ala wampatsa chuma koma iyeyo ngati mumtima mwakemo muli kusauka sakhutitsidwabe basi sakhutitsidwabe amangofuna adzingotani adzingowonjezera ndiye iyi kubwereranso pointi yathu ya tsiku la idi mkazi amene ali ndi zovala zakale mu zovala zake zakalezo muli chovala choti akavala abisa umaliseche tsiku la idi sangamvutitse mwamuna wake kuti akagulire chovala cha nyuwani chifukwa iyeyo payekha akudzionabe kuti ndi olemera eti tawerenga kuti ummu atiya radiyallahu anha adamufunsa mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam kuti ena mwa ife alibe zovala apange bwanji mu tsiku la idi mtumiki poyankha ananena kuti chani akabwereke chovala cha nzawo mtumiki sadanene kuti akauze amuna ake kuti akamugulire chovala chanyuwani chifukwa idi ndi yopambana kwabasi ndi akuyeneka kuvala zovala zabwino koma taphunzira kunena kuti mkazi ngati alibedi chovala akabwereke kwa ndani kwa nzake amene ali ndi chovala choti abisa nacho cha umaliseche koma mudzaona akazi amene m'mitima mwawo muli kusauka akuwavutitsa amuna awo ngakhale iwo akaziwa ali ndi zovala akuwavutitsabe amuna awo kuti mukandigulire zovala zanyuwani akazi amene m'mitima mwawo muli umphawi amangomuvutitsa mamuna awo nthawi ndi nthawi kuti chani kandigulireni zovala amuna anga mukakangondigulire chimenecho eh muona zimene simunaone ndiye amuna awowo basi chifukwa cha mawu amenewo amakagula pakalekale miyezi iwiri itatu pabweranso lebo ina yanyuwani amayiwa ayankhulanso eh komatu mkanjocho munandigulira uja unali wabwino koma pabweranso lebo ina yache kapena pabweranso ina yache yabwino imene ndiye ikuchokera kuti ikuchokera akuti ku Beirut takangondigulirani konko umeneyo apapa nde ndiyamika ndiyamika limene ndibodza mkazi amene mmene akuyankhula zimenezi ndi chisonyezo choti ndi osayamika chifukwa akuyankhula koma kusutikesi kwake kwadzadza mu wardrobe mwake mwadzadza koma akungofunabe kumangotani kumango umenewo ndi umphawitu umene ndi umphawi chifukwa chani allah subhanahu wa taala wachotsa kukhutitsidwa mwa munthu ameneyo ndiye olo akhale ndi chi- ndi zinthu akhale ndi zinthu zabwino zotani sangatanibe sangayamike pamene pa- pamene mtumiki akunena kuti ngakhale iyeyu atapeza zambiri fi dunia fala yughnihi sizingamulemeretse iyeyo ameneyo azingofunabe kumangotani kumangoonjezera tsiku limenelo kudya nkhwani wotendera sangaone ngati kuti wadya aona ngati kuti tsiku limenelo wazunzika kwabasi ndipo wanyozeka ndi momwemo zoona amuna anga basi leroli kundidyetsa ine nkhwani wotendera kundidyetsa mtoliro basi chilipo lipo ndiyambe kufufuza ndiye amuna anu amagona inu osamagona ndikudzuka cha mma 12 ndikutenga foni yawo ndikuyamba kuona zinthu mmene amuna anu ali mtulo inu kuyamba kumasoweretsa foni ya amuna anu akuti chifukwa chani tadya mtoliro lero zimenezo ndithu akazi ambiri akupanga zonsezo zikubwera chifukwa chani chifukwa chakusakhutitsidwa kumene iwowa ali nako ndiye azindikire kuti munthu ameneyu amene ali wosauka mu mtimamo amakhala akuwononga mzimu wake ndi kusakhutitsidwa kwakeko greed yomwe ali nayoyo ndi imene amawononga nayo mzimu wake chifukwa samakhalabe munthu wokhutitsidwa ndi chilichonse chimene mwamunayo angatani angamachite basi ndiye umama akumulangiza mwana wake wamkazi kuti mwana wanga usakaononge mzimu wako chifukwa chakutani chifukwa chakusakhutitsidwa kwako pa zimene mamuna wako akukuchitira chifukwa mzimu umene uli wosayamika ndi mzimu umene uli ndi nthenda yayikulu kwambiri sungakhutitsidwe ndi chilichonse chimene wachitiridwa aisha radiyallahu anha atafunsidwa ndi urwa ibni zubair kunena kuti kodi mu nthawi ya mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallama munkakhala bwanji ndiye aisha anamuza zonena kuti ee mwana wa mchemwali wanga iwe timatha miyezi iwiri makomo athu onse naini akutanthauza kuti makomo a akazi anzake simumayaka moto miyezi ingati iwiri moto sakukolezedwa ndiye urwa anadabwa kuti ya khala ee inu anti yanga ndiye munkadya chani tsopano apa mukunena kuti moto simumakoleza aisha radiyallahu anha poyankha adanena kuti chani attamru walmau tende ndi madzi timangotenga tende amene tampezayo kutafuna ndikutunga madzi muchiwiya ndikumwa alhamdulillah tsiku latani lapita ndiye kuti pamenepotu tendeyo kudya mamawa masana ndi madzulo osati kungodya masana okha yayo mpaka kana pali hadithi yomwe kwa aisha radiyallahu anha kunabwera mayi wina ndi ana ake awiri ndipo ana amenewa anayamba kulira kulira njala kuwalilira mayi awo ndi aisha radiyallahu anha adalowa mnyumba ndikuyang'ana mnyumbamo adangopezamo tende mutatu adatenga tende ameneyo ndikumpatsa mayiyo mayi anatenga tende wina kumpatsa mwana wake wina ndikutenga tende winayi ndikumpatsa mwana wake wina ana awo anafulumira kudya tende mayi asanatenge tende wakeyi ndikuyika mkamwa ana anayambanso kutani kulirira mayi ana- ananyema tende uja pakati ndikumpatsa mwana wake wina ndikumpatsa mwana wake iye osatani osadya mpaka mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallama adayankhula kunena kuti mwamuna amene angamutenge mkaziyu ndikumpatsa chitetezo ndikumpatsa chisamaliro ndikumulelera ana akewa akalowa kuti ku janna ndiye inu mukudandaula mbatata mukudandaula chinangwa mukudandaula nsima ya soya pieces mukudandaula nsima ya matemba pamene mayiyo akungodya tende mmodzi ndi ana ake basi tsiku latani lapita tikamati akazi ambiri achisilamu akuwapatsa zipsinjo amuna awo zimene zili zosayenera nkhani yake ndi imeneyi chisilamu sizikutanthauza kuti inuyo mukalowa m'banja ndiye kuti daily muzikadya chimenecho si chisilamu kukhala inuyo m'banja masiku ena muvomereze kuti mukagona nayo njala ndipo zimenezonso muwaphunzitse ana anu kuti azindikire zonena kuti umoyo wa pa dziko lapansi sindiye kuti masiku onse 360 tikabwera kwa azungu ku 365 onse ndiye kuti muzidya kuyambira 1 muharram mpaka nakufikira pa 30 dhulhijja inu muzidya ayi pazipezeka masiku ena pamene pokugona nayo njala amene ndiye ndi okhulupirira inuyo kungokanira izizi kunena kuti ayi ine ndikufuna ndizingodyabe throughout the year chikhulupiriro chanu muchifunse muchifunse chikhulupiriro chanu chifukwa masahaba achimuna ndi achikazi amagona ndi njala mpaka ana mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallama njala amagona nayo yemwe adali direct access kwa allah kupanga dua allah ndikumuyankha koma amagona ndi chani ndi njala pali hadithi yomwe tsiku lina umar komanso abubakari adatuluka chifukwa choti mnyumba zawo munalibe chakudya ndi za obvious pamene pakuti azikazi awonso sanatani sanadye ndi anatuluka ndikukakumana pena pake basi Umar kufika pamene paja Abu Bakarinso ndikufika ah, bwanji nthawi zino mukutuluka nyumba ay, amwene njala ate inenso njala yomwe yanditani yanditulutsa mnyumba mwanga kenako akuona mtumiki akubwera nde mtumiki akuwafunsa ah, inu bwanji mukupezeka pano nthawi zino iyi ya rasulallah aljuu njala nayenso mtumiki ndikunena kuti njala yomweyonso ndimene yanditulutsa ine kutoka pa ndikusakasaka chani chakudya mtumiki wa allah amene allah wamulonjeza chani janna nde inu mukufuna janna muzingokhuta daily eh? inu mukufuna janna daily mimba izingoti ngu daily inu mukufuna janna mukufuna muzigona pofewa inu mukufuna janna mukufuna umoyo wanu ukhale ofewa basi munthu avomereze kuti nthawi ina umoyo uzikhala wolimba nthawi ina umoyo uzikhala wofewa amene ndiye ndi wokhulupirira so mkazi wa chisilamu kungovomereza izizi ameneyo ndikukhulupirira kuti mwamuna wake akhala naye wokondwerera mwamuna wake azinyadira kuti ineyo allah wandipatsa mkazi ndithu wabwino fa amunatu kunja kutu akuliratu kuti azimayiwatu akumangobisala mahijabu musamangowaona chonchi akumaoneka ngati ndi a imani chifukwa choti avala hijabu koma mukangowakwatira ndiye mmakhala ngati mwadzipalira mavuto ndiye mkazi amene ali wokhulupirira azindikire kuti kukhutitsidwa ndiye ndi mu mtima mtima ukakhala wokhutitsidwa umenewo ndi mtima wolemera koma mtima ukakhala wosakhutitsidwa munthu amene ndi wosalemera ngakhale mutampatsa zochuluka cha mtundu wanji ngati chuma chili m'manja mwako osati mu mtima mwako kapena kuti ngati ndalama zili m'manja mwako osati mu mtima mwako ndalama zimenezo sizingakuwononge ngakhale m'manjamo zilimo zambiri koma ngati ndalama zili mu mtima mwako osati m'manja mwako ndalama zimenezo zikhoza kukuononga ngakhale m'manja mwako mulibemo kalikonse mawu amenewo ndi achining'a koma ndi mawu amphamvu kwambiri kuti ngati munthu mu mtima mwakemo sada- sadayikemo kukonda chuma sadayikemo kukonda ndalama munthu ameneyu olo m'manja mwake muli ndalama munthu amene sangatani sangaonongeke sangaonongeke koma munthu amene ndalama ili mu mtima mwake osati m'manja mwake ndiye m'manjamo ngati mulibemo ndalama munthu amene amaonongeka chifukwa nthawi zonse amamva kuwawa ndipo amayenda njira zachabe pofuna kuti akhalebe ndi cha ndi ndalama that's why muzaona kuti mkazi wosakhutitsidwa amamukankhira mwamuna wake ku zinthu za haramu ndi cholinga choti azipezabe chani zimene amafuna mmoyo wakewo mudzapeza kuti ngati dziko lapansi lili amuna ambiri akuba ndi chifukwa cha, cha akazi awo kapena mayi awo ngati ali ana kapena azichemwali awo ngati ali mabrothers ngati anthu amene ali amuna akuba ndi chifukwa cha azikazi akanati mwamuna mkazi wake ndi wokhutitsidwa sindikukhulupirira kuti akanakhalanso ndi maganizo oti aziba ndalama za ku ofisi kumaonjezera pa ma- manambala pa mapulojekiti kumazembetsa ndalama zothandizira anthu kumakathyola nyumba za anthu kumapita kwa asing'anga kuti alemere mwachangu zonsezo akuchita chifukwa cha puresha imene amayilandira kuchokera kwa nda kwa azikazi awo eh mapressure amene amuna akulandira kuchokera makomo mwawo akazi awo madimandi ochuluka kwambiri ndiye mudzaona kuti salary imene mwamuna akulandira ndi yochepa poyerekeza ndi zimene a- akazi awo kunyumba akufuna salary mwamuna akulandira 50000 inu mukufuna chovala cha 100000 pamenepo pali, pali nzeru pamenepo sizingatheke inu mufuna kuvala zovala zodula pamene ndalama zimene amuna anu akulandira ndi zotani ndi zochepa ndalama zomwezi akulipirireni lenti apangire mabili agulire chakudya inunso muvale mkanjo wodula pamenepo mukuona kuti mwamuna apanga bwa nchifukwa chake akubaka eh nchifukwa chake akumaba koma akanakhala kuti akazi ndi okhutitsidwa pa zimene amuna awo akumawapatsa ndithudi kuba kutatani kutatha kuba kutachepa izi tikuzipezanso mu hadithi ya abi huraira yomwe iyeyu adapatsidwa ntchito udindo ndi mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam kuti adziyang'anira chakudya chimene chinali cha zakati mu mwezi wa ramadhani ndiye kunkabwera ashaitani kumabwera jinni mu maonekedwe a ndani a munthu ndiye jinni limeneli kapena kuti shaitani ameneyu amakaba chakudya chija ndipo akagwidwa ndi abu huraira chimene amayankhula ndi cha ine ndine osauka ndikuba chakudya- chakudyachi nchoyenkera ndikathandizire chani usrati ndikathandizire banja langa basi so tiona kuti chifukwa cha kusakhutitsidwa kwa mkazi amuna lero lino akuyenda njira za haramu pofuna kuti, atani akupatseni zimene inu akazi mukufuna koma mukanakhala kuti mumakhutitsidwa ndi zochepa zimene amuna anu akuchita ndikukhulupirira kuti salary imene amalandira ili yokwanira ndiye tikukamba kuti kulemera ndi mumtima ndipo kusaukanso ndi mumtima abul hasan bunan adayankhula kuti alhurru abdun ma tami munthu amene ali pa ufulu amakhalabe kapolo ngati samakhutitsidwa ndi zomwe ali nazo alhurru munthu amene ali pa ufulu amakhalabe abidun kapolo ma tami ngati sakukhutitsidwa ndi zimene ali nazo wal abdu ndipo kapolo amakhala hurrun mfulu ma qani ngati akutani akukhutitsidwa kusonyeza kuti onse akazi amene sakhutitsidwa amene ndi akapolo a zilakolako zawo akazi amene sakukhutitsidwa amene ndi akapolo a zilakolako zawo ndipo sadzakhutitsidwa mpaka nazamwalira chilichonse chimene mwamuna angawachitire sangayamikebe chifukwa ali mugulu la akazi okalowa kuti ku jahannam ati ndithupi langa ali nde basi ndingodya mtanda umodzi zosala ndi mwezi wa ramadhani wokha basi zoti monday ndi thursday kuli kusala zoti pa 13 14 15 mwezi, mwezi uliwonse wa hijri kuli kusala zimenezo satani amamva kuwawa akuti ine ine ndingakwanitse ine ine kusala inu inu inuyo kutani e, inuyo simungakwanitse kutani anakwanitsapo akazi abwino kwambiri kuposa inuyo saad ibn abi waqqas adayankhula kwa mwana wake umar akuti ya bunayya ee iwe mwana wanga iwe idha talabta alghina ngati ukusakasaka kulemera ngati ukusinkhasinkha chuma fatlubuhu bilqanaa uchipezepeze chumacho kapena uchisakesake kudzera mukukhutitsidwa komwe mayi amamuuzanako mwana wake wa mkazi uja nayenso saadi ibn abi waqqas yemwe ndi sahabiyi wotsatira wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam akumpatsa malangizo mwana wake kuti mwana wanga iwe ngati ukufuna chuma uchipeze chumacho kudzera mukukhutitsidwa

chimenecho ndi chisonyezo choti allah subhanahu wa taala wammana munthu amene kutani kukhutitsidwa mpaka na zimapezeka akuyendabe njira za haramu koma kumachiona kuti chimunthu chincholemera koma chikupha anthu ena pofuna kulemerabe kumachiona kuti chimunthu chincholemera koma chikupita kwa sing'anga kukafunafuna chani kukafunafuna nyanga kukatenga nyanga kufuna kutani kulemera ah, mesa muli ndi chuma kale inu koma akupha abale yake akupha ana ake chifukwa chofuna chani chuma e, ndiye munthu amene lam yakun lahu qanaatun lam yughnihi malun yemwe sanapeze kukhutitsidwa munthu ameneyo sichingamulemeretse chuma olo mutampatsa za dziko lonse lapansi wallahi sangatani sangalemere sangakhutitsidwebe munthu ameneyo ndi mphawi ndipo tikaona mu malangizo ake abdulwahid ibn zaid akuyankhula kuti arridha babullahi al-a'zam kukondwera pokhala wokhutitsidwa ndi zimene uli nazo babullahi al-a'zam ndi khomo lalikulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatu dunya ndipo imeneyo ndi janna pano pa dziko lapansi yemwe ali wokhutitsidwa amasangalala akakhala kuti ali ndi zochepa munthu ameneyo adziwe kuti wapatsidwa chinthu chachikulu kwambiri ndi allah subhanahu wa taala komanso iyeyo akukhala pa janna ngakhale ali pati ali pa dziko lapansi pano e chifukwa alibe nkhawa ina iliyonse imene iye angatani angamakhale nayo komanso wa mustarahul abidin ndi mpumulo wa opembedza allah amene ali ompembedza allah amapezera mpumulo pakukhutitsidwa kumene iwo ali nako chifukwa allah ngati tsiku limenelo sanawapatse salimbana ndi wina aliyense amangoyamika sayendanso njira za haramu amangothokoza kuti allah izi basi lero sanafune kuti ndidye ndilitha tsiku losatani osadya zioneke basi amuna anga simunabwere ndi kanthu musadandaule zimene zatani tiye tingogonani apo mundifuna kapena tizingogona basi ndatopa basi tiyeni tigoneni inshallah allah mawa adzatani adzakupezetsaninso ni njira zina za halali mudzapeza chakudya tidzadya ana anga musadandaule bambo anu lero ayesetsa koma sanabwere ndi kanthu tiyeni tingomwani madzi apo tikabwera mu nkhani ya thabit ibn qais limodzi ndi mkazi wake mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam chimene chidachitika nchonena kuti adalandira alendo ndiye atalandira alendo anapita mnyumba zake zonse naini kukaona kuti kodi ni nyumba iti yomwe kuli chakudya anapeza kuti nyumba zonse naini kulibe cha chakudya madzulotu ndipo tikukamba kuti mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam pamodzi ndi akazi ake amene analipo naini amatha kugona ndi njala amatha kugona ndi chani ndi njala ndiye anakayang'ana nyumba zake zonse naini osakapezako kumeneko chani chakudya china chilichonse ndi anabwera ku mzikiti ndikuwafunsa masahaba ake radiyallahu anhu kuti ndi ndani yemwe angamutenge mulendo wangayu kuti akamusamalire musiku masahaba anakokerana ndipo thabit bin qais ndi amene adapezeka zonena kuti watani wawina allah subhanahu wa taala anamusankha thabit bin qais kuti akasamalire mlendo wa mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam mu usiku umene ndiye thabit bin qais anapita ku nyumba kwake ndikukamfunsa mkazi wake amavomereza zimenezo asakudziwanso kuti ku nyumba kwake kuli chani anakafika kunyumba kwake ndikuwauza kuti ine ndavomereza kuti ndimutenga mulendo wa mtumiki kuti ndimusunge musiku uno timpatse malo ogona komanso timpatse chakudya muli ndi chakudya mkazi wake anayankha kunena kuti chakudya chimene chatsala pano ndi cha anawa chakudya chimene chatsala pano ndi cha ndani ndi cha ana mulimo mungatani ndiye mkazi yemwe ali wokhulupirira chimene anachita ndi chani anakonza chakudya chija ndi kumukonzera mlendoyo ndipo pamoto anangoyikapo madzi ana aja abwera kochokera kosewerako abwera kumadikirira chakudya amama kutani akuphika basi mayi uja anakhala pamphikapo ndikumangoseweretsa ngati akuphika mpakana ana tulo linatani linawapeza anawatenga ana ndikukagoneka kuti kuchipinda ndipo atamaliza pamenepo anangotenga mbale yovindikira limodzi mkati mwamo mulibemo kalikonse anakangoyikhazika pamene iyeyo ndi mwamuna ake anakakhala mbale yopanda kalikonse ndikuyitenga ndikukayika pamene iyeyo ndi mwamuna ake anakakhala ndipo anatenga mbale ya chakudya ija ndikukamusiyira mulendo thabiti anauza alendo aja akakhale pamenepa azidya mulendo uja amadya nde amaona ngati kuti nawonso amayi ndi amuna akutani akudya basi iyo ndikumacheza pamene paja mpakana mulendo anamaliza kudya chakudya chija mpakana anakamuyika malo amene anakagonawo thabiti pamodzi ndi mkazi wake sanadye ana akenso sanatani sanadye lero lino asilamu angapange zimenezi amene amachita kunena kuti alendo amenewo asayerekeze kubwera lero kuno alendo kumabisira ndiwo zabwino sindikunena kuti akabwera alendo ndiye kuti muvutike ngati mulibe zakudya zabwino koma ichi ndi chisonyezo choti maswahaba amagona ndi njala pa chifukwa cha anthu ena

so muona kuti silamu akakhala wokhutitsidwa mu mtima silamu akakhala wokhutitsidwa mu mtima samavutika ndi zinthu zapaduniya mkazi nayenso makamaka mkazi akakhala kuti ndi wokhutitsidwa wallahi banja lake limayenda bwino chifukwa samapanga kompeya zimene mwamuna ake akumuchitira ndi zimene amuna ena akuachitira anzawo samapanga zimenezo pali hadithi ya aisha radhiyallahu anha ndiyayitali kwambiri akazi 11 anakhala pansi ndi akuti amanyaditsana e ine amuna anga amandipangira zakuti winanso e ine amuna anga amandipangira zakuti mayi wina zimene anangoyankhula ndi zinthu za simple koma ananyadira zimene mwamuna ake amata ndolotu basi ndolo kuti abu zar khutu langali ladzadza ndi ndolo amangondibweretsera ndolo basi ndipo palibe mwamuna wabwino kuposa abu zar ndolotu kaya magula 100 kwacha kaya ndi zamachaina zomwezi za 500 ezi koma mkazi kutani kuyamika kuti ineyo abu zar amanditani amandichitira ubwino ndipo palibenso mwamuna amene ine ndingamuyerekeze ndi abu zar chifukwa cha ndolo zapakhutu tu basi ndolo zapakhutu pamene inuyo amuna anu ndolo mwina amakugulirani amuna anu amakugulirani zovala zosiyanasiyana amuna anu akuyesetsa kukupatsani chakudya amuna anu akuyesetsa kuwaveka ana anu amuna anu ayesetsa kukhazikani malo abwino komabe simuthokoza ndiye kuti inuyo mukhale mugulu la akazi okalowa ku janna choyambirira muthokoze mwamuna wanu pa zochepa zimene amakutanini amakuchitirani mumuthokoze mwamuna wanu pa zochepa zimene iye amakhala akukuchitirani ngakhale zinthuzo zili zosonyeza kuti kwa inuyo mwina sizikukusangalatsani inu yankhulani mawu kuti amuna anga iyi wallahi chinthu ichi ndachikonda kwambiri chifukwa chani zimenezo zimpangitsa mwamuna uja kusangalala mkunyadiranso maefoti yake muzaone mwamuna amene olo kuntchito atukwanidwe sadandaula koma ngati inu simukukhutitsidwa ndi zimene mwamuna wanu akukuchitirani mkwiyo wa mwamuna wanu umakatheranso pa anthu ena mkwiyo wa mwamuna wanu umakatheranso pa anthu kuntchito akapita amangolalata chimankhala chimunthu cholusa basi chosafikirika kuswali chikuswali koma ndi chimunthu chimene chili chakuba chimamuna chikuswali koma ndi chimunthu chimene chikupanga za nyanga za ufiti why akazi awo kunyumba sakutani sakukhutitsidwa

komanso ndi chinthu chimene chimakhala kuti chikumutonthoza munthu otani wokhulupirira chifukwa pa nthawi imene iye wapatsidwa zambiri amakhalabe wothokoza pa nthawi imene allah subhanahu wa taala faqadara alaihi rizqahu wamufinyira mariziki ake basi munthu ameneyo samayankhula kunena kuti ahanan allah wandiyiwala koma amatani amakhalabe wothokoza amakhalabe woyamika ndiye simudzampeza mkazi amene akumpatsa tough time mwamuna wake ndikhulupirira kuti olo banja limene likutha zaka 20 olo 40 olo 50 ndi banja loti mamuna akhoza kumakhalanso mwaja mopanda nkhawa koma ngati maanja mu nthawi inoyo asakulimba miyezi 6 miyezi 5 miyezi 4 chaka atha nkhani yake akazi kusakhutitsidwa chinthu choyamba ndi chimenecho ndiye umama pomulangiza mwana wake amafunatu kuti mwana wakeyo akalisamalire banja lakelo likalimbe ngati mmene iyeyu umama banja lake ndi bambo ake a mwanayo lidalimbira fa umama sangamulangize mwana wake chimene san- sankachita azigogo athu mbuyo amafikanu mpaka naonse makwinya eti kuwapeza agogo amuna ndi agogo akazi kodi mukuona ngati agogo amunawo ama- anali abwino nthawi zonse kwa agogo akazi koma agogo akaziwo anali munthu wopirira anali munthu amene anavomereza kunena kuti munthu amalakwitsa anali munthu amene amavomereza kunena kuti si nthawi zonse zimene timakhala muchani munyengo zimene zili zabwino amapirira mpaka na masiku nkumatani nkumatha mwana wawo wamkazi ngati ali naye akamakakwatiwa amampatsanso malangizo omwewo ukapirire mwana wanga kuti kubanja koma masiku ano zimenezo sizikumachitika ah mamuna akakangopo osakamunyengerera iwe siwapita ku sukulu iwe khoza ukakhala pawekha khoza ukayima pawekha mkazi sangakhale oyima payekha allah ndi osalakwitsa mkazi ndibwereze mawu amenewo sangakhale oyima payekha zivute zisavute mkazi ameneyo amafunabe mamuna basi nayenso mamuna sangakhale oyima payekha zivute zisavute amafunabe mkazi ngakhale mamuna amene banja lake linatha kungokhala amapezeka zoti akupitabe kuti kumakakoka mahule chifukwa chani sangakhale mamuna opanda kutani kumfuna mkazi chimodzimodzinso mkazi sangakhale osafuna ndani mamuna ngakhale azungu anakunamizani kuti muzikhala independent women palibe independent woman pa dziko lapansi ma independent women omwe akulira ndikumabwera pa social media akulira akuti ine ndinatsatira zolakwika pano ndinaononga banja langa ndekha chifukwa cha kusamvera cha malangizo so malangizo azigogo athu tiyeni tiabwenzeretse si otsalira amene aja ndi malangizo abwino kwambiri mkazi akhale otani wokhutitsidwa zimene mwamuna akumuchitira ngati mwamuna sakubweretsa zimene mkaziyo akuzifuna mkaziyobe apirire chifukwa si nthawi zonse imene inu mayi mungamakhale ndi zimene mtima wanu umatani umafuna dziko lapansi linoli limayendetsedwa ndi ndani ndi allah osati ifeyo dziko lapansi lino amene amaliyendetsa ndi ndani ndi allah ndipo ife timalikhala mmene allayo akufunira koma ngati mukufuna kuti mukakhale mmene mukufunira pirirani ndipo mukalowe kujanna kujannako wafiha ma tashtahihi lanfus wataladhu layun kuli zimene mzimu udzakhumbe china chilichonse chimene munthu adzafuna mukachipeza kuti kujanna kusonyeza kuti kujanna kuzikachitika malingana ndi mmene inu mukufunira koma pa duniya pano palibe kuti tikhala mmene ife tikufunira zosatheka even pa banjapo ahasiba nnas allah akutifunsa kodi akuyesa anthu an yutraku kuti angosiyidwa an yakulu amanna pamene anena kuti takhulupirira wahum la yuftanun ndiye sapatsidwa mayesero eh, akuganiza choncho anthu kuti ayi ine basi ndine okhulupirira basi ndeti muzikangokhala kubanjako kumangodya masoseji daily nkhuku daily mpunga daily tsiku lina muzadya deya kumene muvomereze kuti tsiku lina muzangodya chani muzangodya mbatata ndikugona nayo basi koma mbatatazo mesa umakhala wakhuta kugona nayo osadya sima paja amalawi amati ngati sanadye sima ndiye kuti agona nayo ndiye muzangodya mbatata ndikumwera madzi ndikukatani ndikukagona nkumuyamikanso allah osati kuma- kumadya mbatatazo mukukwiya kumadya mbatatazo mukusekerera amene ndiye ndi okhulupirira usipa wowawa muzadya inuyo ndiye umoyo wa pa duniyapa tsiku lina muzangodya masamba okha ongobwatitsa opanda mchere opanda tomato chifukwa mchere kulibe tomato kulibe wadula amuna anu akanika kutani kugula ndiye inu muzapangire strike ine kukhomo kwa bambo anga sinadyepo ine zimenezi koma ndiye ndikuona malodza ine muzapanga zimenezo ayi zindikirani kuti banja kuti inuyo mulimange bwino mukhale okhutira kwa mwamuna izitu tikukamba zili pa topiki ya ashiriki ataa shiriki mukutani mukutsatira apa mwamuna watiuza zonena kuti tilibe ndalama lero tigona nayo inu mumutsatira beti eyetu mumutsatira chifukwa kumuvomera chifukwa choti mwamuna wanena kuti palibe chakudya lero pa nyumba pano simunamutsatire mu zinthu za haramu mwamutsatira mukupirira mwamutsatira mu asabru wallahu maa sabirin ndipo allah ali ndi awo amene amatani amakhala opirira so inu mukumutsatira mwamuna wanu mukupirira kukhala anthu opirira chifukwa allah subhanahu wataala akukamba sifa musifati za anthu okhulupirira kunena kuti chani watawasau bisabri anthu amene akhulupirira amalangizana amakokerana amalimbikitsana mukupirira ndiye ngati amuna anu sakukukokerani kukupirira mwamuna amene si wabwino ndiye tsiku limene akazabwera akazi anga lero zandivuta tigona nayo lero pamenepo ndiye musazaonese tsinya inu zaonetseni chimwemwe zauzeni ana kuti ana lero libasitu bambo anu sanabwere ndi kalikonse ah, kuti "Eh, ndikufuna kuti muzadye muzadye pa nyumba pano koma pano muli pa nyumba pa bambo bambo sanabwere ndi kalikonse tiye titanini tipirire chifukwa chimenecho ndiye ndi chisilamu zakheni basi mudzafotokozere nkhani za maswahaba kuti adzalimbenso mtima kuti iwo si oyamba yayi kugona ndi njala koma usati ii kawafunseni bambo anuwo iwo andiuza zoti sa- sitidya ndiye ii zanu izo mukawafunse nokha cholinga ana awaukire abambo mkazi wokhulupirira asapange ziti asapange zimenezo mmene tinanenera kuti tizikhala tsiku lililonse tikukamba chimodzi mu zimene umama adatani adafotokoza zija ndiye lero timakamba zonena kuti mkazi adzikhala naye mwamuna mokhutitsidwa asuhbatu bilqanaa kukhala naye mwamuna moonetsa kukhutitsidwa ndiye pamenepa ndi pamene pathera gawo limeneli pochitira ndemanga mu zimene allah subhanahu wa taala wa rasulihi wa ashabihi wattabiina waman tabiahum adafotokozanso tisaone ngati kuti izizi ndiye kuti ndi zinthu zachilendo aa si zinthu zachilendo kukhala munthu wokhutitsidwa pamene uli pa banja limene lamangidwa pa chifukwa cha takwa osati pa chifukwa cha za dziko lapansi ya ndiye inshallah wiki ya mawa ino tidzakhala tikuyang'ana uh, chinthu chachiwiri kukhala naye mwamunayo mwaubwino komanso momvera ndi kutsatira amene pano pamene tidzatambasule kumvera ndi kutsatira zimene sitikuyeneka kumvera ndi kuzitsatira ndi zomwe tikuyeneka kuzimvera ndi kuzitsatira insha allah